Pano pa Hili KTV timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana chomwe tingakupempheni onerani video iyi mpaka kumapeto komanso osayiwala kupanga share like komanso subscribe ndikambe kuti ndifuna ndikambe kuti mchaka cha 2020 anthu adasankha anyamata atalowe mboma aone kusintha ati ang'onoang'ono aone kusintha. Peter wakalamba, wakula ndiye safuna munthu wamkulu, akufuna wachinyamata. Zinkatero chaka chimene chija, koma chifukwa cha moyo wofuna kuona anyamata, Malawi ikuzunzika. Anyamata aja ndi anyamata inde, koma anyamata ake osaukitsa dziko. Ichichi ndikukambachi nchoti wina kuti amve amene ali gulu la anyamata osaukitsa dziko akhoza kuona ngati ndikulankhula udyo koma ndikulankhula zinthu zimene ineyo ndikuziona kuno kumudzi ndi maso osati kumangokumva iweyo uli dziko lina koma kuziona ndiponso tikasati kuziona pa Chingoni timati kuzigwira chifukwa kuziona nkulinga zopita umo koma uku ife tikuzigwira mmene dziko lilili anzathu amene muli ku Joni kapena maiko ena mukungokumva kumeneko simuvutika nawo simukukhala kuno ndiye mukhoza kumalankhula ndimaona ali pa, pali- pa gulupu pa anthu amalankhula zinthu zopangira defendi munthu amene akuzunza anthu chifukwa choti ali kutali munthuyo koma kwa ife amene tikukhala kuno palibenso kuti munthu angatifunse kuti iwe udzavotera ndani ayi Ineyo ndangosiyanitsa ngati munthu amene ndili kuno kuchokera 2020 chifukwa ndabwera 2017 kuchoka ku South Africa ndili konkuno. Koma ndangosiyanitsa ulamuliro wa munthu wamkulu amene adachotsedwa kumutenga kuti ndi wokalamba ndi ulamuliro wa anyamata. Ndaona kuti ulamuliro wabwino ndi wa munthu wamkuluyo. chifukwa munthu kukhala wamkulu si tchimo and kukhala wamkulu sikuti zipangitsa kuti dziko lithe, dziko lisauke chifukwa kuti munthu ndi wamkulu mm munthu uja ndi wamkulu mu zaka koma ndi wamakhalidwe abwino ndi wodziwa kuseva anthu kapa kusunga anthu ndi wa u- ali nawo utsogoleri adapatsidwa utsogoleri chifukwatu utsogoleri ndi kupatsidwa kuchokera kwa mulungu Utsogoleri ngati sudapatsidwe ngakhale atakusankha umayendetsa mokhotakhota chifukwa choti utsogoleriwo sudapatsidwe mmutu mwakomo kwa Mulungu. Utsogoleri ndi mtima wabwino munthu akhale ndi mtima wabwino wachisoni adzikhala ndi manyazi munthu kuti ndapangazi ah, zinthu zoti mwina ulendo wina anthu sangandikondenso. Koma utsogoleri umene tili nawo pano, ngakhale ali anyamata amene dziko lidawasankha, palibe chimene chikuchitika. Mwachidule, 16 September, voti singapite kwa munthu wina, ya ine. Ndidzavotera munthu amene adamutenga kuti ndi wamkulu chifukwa ndidamuona kuti ndi amene ali ndi chikhalidwe chabwino kusiyana ndi anyamata. Kodi si amenewa anyamatawa? Aphana okhaokhawa sadaphane? ndipo m'malo mongophana anyamata okhaokha amene amalamulira dziko adaphanso anthu ena 8 kuchikangawa uku zimenezo munthu anganene kuti ayi tikufunanso anyamata mwina muziyenda ndi inuyo muli ku south africa koma ineyo amene ndili kuno ndiye sindingayerekeze muwasiye amayi joyce banda muwasiye amenewo ndi anthu achipongwe anthu a dpp ndi anthu oyipa mitima kwambiri mayi joyce banda audio imeneyi ipite kwa A former president athu mayi Joyce Banda musalole asakunyengerereni amayi kuti mupite ku dpp. Inuyo pangani alliance ndi Right Honourable Atupele Muluzi musachitenso manyazi ena aliwonse. Boma titenga boma mutenga boma muwina boma. a Kabambe, aford, tapangani mgwirizano utm, aford, udf, PP, zipani zikuluzikulu zimenezi mmalawi muno ndi zipaninso za, za chikoka zimenezi. Zikomo kwambiri ndimati tigawane zimenezi. Chonde amayi Joyce Banda musalole amayi anga tikuyankhulira pano pa udf member Salima. Musalole amayi musalole. Asakunyengerereni olo atakupatsani ma billion musalole muakane. Inuyo imani pa chilungamo musinthe dziko lino. Kayendeni ndi udf. Kayendeni ndi udf. Ife tikudikirira kuti muyende ndi udf. katiuze chochita ife tikumva kupweteka.

apite ife ndi a dpp sangatiuze zochita usazo